Kwa amene makamaka mumasata makamaka channel chino ah, cha Dreams Media Malawi mutha kutsimikiza momveka bwino kuti pakati pena pake apa ah, tidabweresako ma audio angapo amene amasonyezanso mpungwepungwe ah, kumene kuku ku mcp azimayi ah, ndi azibambo omwe kuyankhula mokweza kuyankhula motukwana kuti mwasankhiranji makamaka ah, simplex a Chithyola kukhala leader of opposition ifeyo tamenyera nkhondo chipani chimene cha mcp nde udindo umene mukangopatsa munthu wa zake zake imakuti makuti ma audio onsewo ali pamudzi pano ngati mukufuna kuwapeza tangozungulirani muwapeza ndithu muonenso nani kuti muchite motani mongokumbutsani pamudzi pano timabweretsa nkhani ah, makamaka ah, kuchokera pa tsamba la mchezo komanso pa ground ndi maumboni omveka bwino okhaokha so apa palinso makamaka video ina imenenso ikuzungulira kwambiri yokhudzananso ndi a Simplex a Chithyola kukambako makamaka ziwiri zitatu zomwe apm wayankhula so poti iwo ndi leader of opposition ntchito yawo ndikuyamba kutsutsa komanso kuyankhula pamene akuona kuti palakwika so mu video imene ayankhulapo zambiri a simplex a Chithyola zinanso zimene akuti ayankha bwinobwino lachitatu lomwe likubwera apa ali kuzukutapo ziwiri zitatu zimene adayankhula apm kodi a simplex ayankhula ah, kuti chani tatiyeni ndikusiyireni kanema ameneyi muone kuti muchite motani koma ndimanena kuti mukafika kumapeto osamaiwala kupanga like share komanso subscribe tatiyeni tionere limodzi
Mwina ndingonena kuti a president alankhula dzulo um, tinali m'chamber momuja tamva uh, uh, official response ngati yankho lochokera ku opposition tidzapereka wednesday masana tidzapereka wednesday masana chifukwa choti panopa tikuunikira zinthu zimene a president anayankhula musayiwale kuti uh, boma lanyuwaniro olo boma lililonse limasaina social contract pakati pa bomalo ndi amalawi so pali zinthu zimene boma linalonjeza kuti lipanga kwa amalawi ndi zinthu zimene ifenso tikuona kuti kodi azipanga motani kudutsira mu speech imene apangayi so ndinene pano kuti officially on wednesday masana uh, tidzayankha ndipo tikadzayankha uh, nthawi imeneyo ndi pamene adzamve uh, maganizo athu ngati opposition uh, mwina ulendo uno zikhoza kukhala zosiyaniranapo kuti uh, pachizungu timanena kuti tifuna kubweretsa responsible opposition opposition imene ikamachita zinthu izichita poyang'ana zenizeni uh, evidence based uh, kind of opposition kuti tibweretse imene amati checks and balances mwachitsanzo uh, ngati analonjeza izi kuti awapangira amalawi akuzipangadi komanso kodi anthu kunjaku amayiona bwanji ofesi imeneyi dziwani kuti uh, opposition ndi government in waiting ndikuti amalawi adatipatsanso chiyembekezo chonena kuti m'malo moti aliyense wa iwowo payekha payekha adzichita hold government to account ndikuti responsibility imeneyi anatipatsa ifeyo so ifeyo tionetsetsa kuti tupanga amati watchdogging pa chizungu kuti kutsutsa kwathu kusakhale uh, politically emotional chifukwa choti tikungofuna kupanga ndale koma kukhale kutsutsa kumene kukhozanso kuwathandiza amalawi kuti uh, chiyembekezo chawo uh, sichili mmadzi mwina ndinenenso pano kuti uh, ndi interest ya opposition iliyonse ngati government in waiting kuti uh, mukakhala ku opposition ngati pomwe tili tikhale ndi self reflection in readiness pokonzekera zisankho za 2030 kuti kodi tikhoza kuchita motani ifeyo ngati a opposition to regroup ourselves but also to reorganize ourselves kuti zinthu zina ziyende nde ndiganiza kuti opposition umene tipange ulendo uno ndi opposition umene uthandize kwambiri kuwapatsa amalawi chiyembekezo chonena kuti ili ndilo boma limene tikuyembekezera so choyambirira malawi congress party idakhazikitsidwa pa ngodya uh, zingapo zimene zimathandizira kuti pakati pa anthu okhulupirira uh, ideology ya malawi congress party azikhala pamodzi mwina ndinenenso pano kuti mu democracy uh, intraparty issues ngati zimenezi uh, zili healthy zimathandizira kuti chipani chilimbe so amalawi onse a malawi congress party ali pamodzi amamvera utsogoleri wa malawi congress party under the leadership ya dr lazarus mccarthy chakwera ndi achakwerawo atapatsidwa mphamvu ndi ma mp kuti asankhe leader of opposition amene anandisankha ineyo kumene kumakamaka kudali kuyankhula kwa simplex eh, achithyola amenenso ali leader of uh, opposition kodi inu maganizo anu ndi otani Kodi amenewa akukwanisa u leader of opposition uh, zomwe kapena zikumveka makamaka ma audio semphana semphanawa uh, zokuti abesa kodi ndi zoona take a comment uh, kapena kuti ndemanga timve kuti maganizo anu ndi otani ndipo ndibwerezenso kuti once mwafika kumapeto musamaiwale kupanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe mumakonda zandale sports komanso entertainment zisamakuphonyeni kutsanzika ndimakhala ndatsanzika kale antiwa